ndị be anyị daalụ m anyị ga-asịzi na anyị aghọọna one week one trouble izu ụka nke a Fatoyinbo na ndị Igbo dị stingy n'ebe Chineke nọ anyị si na nke pụta anyị daba na nke Anelu nke a wụ katọlik na ndị igbo na-emegbu ndị ọzọ na ya achọzi ka a na-agụ egwu igbo n'ụlọ ụka ya e si na nke a pụta Bakare na ọ ndị Igbo gbu Tafawa Balewa na etu ha si wee gbu ya na ha wojie nkwụ ike alcohol wunye ya n'ọnụ ọ ma ife ya wa ọ kpọ ha n'afa ndị Hausa Fulani na Kanuri iwe ju ha afọ na achọdụ iji ntị nụ alcohol wụrụzie na ndị Igbo wojie wunye nwanne ha n'ọnụ o si na nke ahụ pụta sị na Ironsi na ọ nya mebisi naijiria ka m ghara ije baba na asị mmadụ ịtọ asịrị na m baba na ya na ọ igbu oge mana ife m na-ajụ igbo wu igbo ọ gịnị na-eme igbo o nwere ife kwesịrị ịdị oke mkpa o nwere ife kwesịrị ịdị central na ndụ anyị mana ọ dị mkpa na ndụ anyị maka um, etu anyị na ife si wee jee n'ụwa ife a na-akpọ kolonializm ife ahụ kwesịrị ịdị mkpa na ndụ anyị wụ kedu ife mere na mmiri na-afa igbo n'eze kwa oge naijiria e nweena ife a na-akpọ coup many times sọsọ nke e boro ndị Igbo ka a bara afa ka a bara Igbo coup nke ya wụ e nyochaa histrị ọfụma na Ademoyega onye Yoruba wụ onye nya wụ lieutenant colonel so wee mee nya wụ onye isi ha mana maka na ndị Igbo hiri nne na ya a bara ya Igbo coup nke Gideon Orkar abalị ya TVQ nke ndị ọzọ niile lidiri o nwedị nke a bara afa ethnic group ha igbo kedu ife mmiri ji afa anyị n'eze ife mmiri ji afakwana anyị n'eze ewo igbo anyị na chukwu adụọdụ mma o nwere ndị kpọgoro m asị na m rụrụ ọrụ dụrụ mụ na ha na m pruvuru beyond doubt na ndị Igbo si Israel na m pruvuru beyond doubt na ndị Igbo nwere ebe ha si o nwere ndị kpọrọ m asị maka ya mana ụta adụọdụrụ ha ife ha na-aya wụ mmehie ha na ife a na-akpọ genocide trauma Michael Mok ọ nọ n'ani Igbo oge a na-egbu ndị Igbo na Biafra a Catholic priest na-ene ụmụaka kwashiọkọ tụrụ anya wee sie na ụmụaka na ndị ya survive survive ya-enwe permanent brain injury ya na kidney injury ọ the trauma so na ife merụ na ndị kwesịrị ide celebrate mụnwa mere sacrifice for them kpọzịrị m asị mana akpọọdụ m ha asị ife m na-ekwu chukwu gbaghara ha chukwu gbaghara ha na ahụ adụrọ ha ọ maka na njeru n'isi mmiri chọpụta ebe igbo si degasịa akwụkwọ dụsị etu a ka m ji wee mụọ ndị juu etu e si amụ akwụkwọ ndị igbo kọndishọn igbo dịkwanụ mma taa compared to ọnọdụ ndị juu 100 years ago hei e ji juu akọ mmadụ ọnụ a kpọọ gị juu 100 years ago ọ ya-adị ka ọgụ gbafere na Europe eji nyawụ mba eji ha wee mee gịnị eji ha wee ficha ntụ gịnị mere ha wee chọpụta na ha ya-achọkwanụ ebe mmiri a si wee mebi wee chọgide chọgide chọgide chọgide chọgide eme gịnị ọ bụrụ na ife na-eme ha kwụsịna completely taa mana ị dụọ ha aka n'ọnụ ha na-adụgwawuru oge a Russia bara Ukraine o nwere onye Jew mụ na ya na-adị mma an Israeli citizen nwee ihe o kwuru na Facebook ha na-efụrụ ike etu Russia si wee ba Ukraine oge onye ọbụla na-eche na ume edo Russia na 24 hours Russia emerie Ukraine ọ sị na wee kenee Chineke na ha nwa azọtana onwe ha na ị bata be ha dụọ ha aka n'anya na ha ya adụgwawuru mana ha gụrụ 1 wee gụọ 2 ha bịa nene na ha bịarụ na-eme gịnị 24 hours na ife ndị kpọrọ ha asị na afọ ụwa ha nwa before nke holocaust eme ha ebido na-agwa ndị be ha natabanụ n'ebe ahụ nna nna anyị ha gwara anyị na nke chukwu nyere anyị bidonụ na-anata ebe ahụ ndị na-eriju afọ ha na-asupport ndị adaghị eriju ha na-anọ ebe ahụ ndị ya akpawu ọkụkọ ha na-akpa ndị ya akpawu efi ha na-akpa ndị ya akpawu ewu ha na-akpa ndị ya akọwukwanụ oliv na ji na ha na-akọghị ha were nwayọọ na-akpakọ ana ahụ agwa ụnụ na ha rụọna Hebrew University of Jerusalem before enwee state of Israel ụnụ aya ekwere oge ebe ahụ wụ colony ka ha rụrụ ya maka ha ma na ofu ụbọsị na ha ya-enwe opportunity inwetazi onwe ha ọ wụrụ ha na-achị onwe ha mana ka ha gbagodo mbọ na-apụ n'etiti ndị kpọrọ ha asị ka ọ ghara ịwụ ndị kpọrọ ha asị nee anya na left ha na-ene ha ha nee anya na right ha na-ene ha m wee na-ayọzi igbo pụọrọ ụnụ Fatoyinbo ka ụnụ kwụsị irritate ya pụọrọ ụnụ ana elu ka ụnụ kwụsị irritate ya pụọrọ ụnụ Bakare ka ụnụ kwụsị ịgbakasị ha ahụ o nwere ife ọzọ ha na-eme n'ebe ịtọ a ha gbakọrọ karịa ha na-agbakọ karịa ụnụ joinụọ ha ha kpọọ chi nke ha unu na-eche na ọ chi nke unu ka a na-akpọ unu atụọrụ ha ego ha anara bidozienụ gbakọwara n'onwe ụnụ ndị igbo ịtọ gbakọọ ha kpọọ chukwu tụọ ego ahụ ha na-atụrụ mmadụ ịtọ a na ndị dịsị ka ha were ya wee nyere onwe nke ha aka kpọọ ya obi maka 24 hours ndị a ne- ndị a negharị anya ha na-enesi ụnụ ọ na-agbaka ha ahụ mana ụnụ amadụ na ọ na-agbaka ha ahụ kedu ugboro ole osisi a ya adụ igbo n'anya igbo e wee marụdị ife o ruona na rotational presidency naijiria chefuo na e kwuru okwu rotation naijiria chefuo nnọọ igbo unu enwe one naijiria atara m ha ụta atara m ha ụta maka igbo achọdụ ịzọ onwe ha igbo ya eme ka naijiria mara na o nwere ife wụ igbo and ife ahụ igbo ya eme ka naijiria mara na o nwere ife wụ igbo o nwere ụbọchị ọ ya awụ naijiria chọọ ndị igbo na ha ya afụ ha ekwukwe na ekwuru ya last week a sị na ọ sabat ndị Igbo unu si Israel ife e ji wee mara that state nọ na Middle East wụ sabat ndị na-arụ ọrụ oyibo na na-arụ ọrụ ụnụ ọ na-asị ụnụ bịa satọde jee n'ọrụ but ndị enwero ndị enwero ihe jikọrọ ha na gọọmenti ụbọchị ahụ debenụ iche naijiria chọọ ụnụ ụbọchị ahụ ka ha ghara ịfụ ụnụ ka ha mara na o nwere mba dịka igbo m ya akwụsịgodu ebe a maka vidiyo a baha na 10 minutes ọ da download na Facebook enyela m ego enyela m anything but share vidiyo a mee ka onye Igbo ọbụla wọchie daalụnụ